She will improve and show improvements as she goes on. All right, téimid linn. OK, Sheáin, chugatsa.
Yeah, Aideen Floyd an réiteoir anseo agus Kellie Harrington á an slua anseo dáiríre a chuir fáilte millteach roimpi. Agus chuir fáilte millteach freisin roimh bean as Serbia a throideann don tSualainn sin Jelena Jelic. Mar sin, tá siad anseo, seaimpín an domhain, beidh muid ag súil le taispeántas iontach uaidh Kellie. Ar ndóigh, chuala muid Jelic ag caint i lár na seachtaine. Dúirt sí, throid sí Katie Taylor cúpla uair, dúirt sí go láidre an bhean í Katie Taylor ach go mó scil atá ag Kellie Harrington. Bhuel, tá Kellie go maith ach tá sí fanacht go mbeidh méid atá déanta ag Katie Taylor mar ní raibh éinne cheana riamh as Éirinn ná as an taobh seo den domhan méid atá déanta ag Katie Taylor do dhornálaíocht agus ní dóigh liom go ndéanfaidh aon duine eile é. Ar aon nós, tá siad réidh anois agus tá siad ag dornálaíocht anseo san gcéad babhta anseo agus gan tada eatarthu fós, ní comórtas taispeántas é seo, no exhibition, a Mhichíl, tá siad i lán dáiríre le chéile agus ba bhreá le bean Serbia a theacht anseo agus seaimpín an domhain a chur dhá cosa os a comhair a muintir féin anseo i mBleá Cliath agus, ar ndóigh, Kellie Harrington, Bleá Cliathach go smior, siar sna glúnta an bhean seo. So. Tá Kellie mar sin. Tóigeann mise scórálann Kellie ceann deas den an lámh clé ansin. Ceann an-deas go deo. Níor scóráil sí mórán fós. Jelic, tóigeann a ham agus meangadh beag gáirí ansin ar a mbeirt le chéile. Meangadh gáirí ar Harrington. Ó péire álainn uaidh Harrington seo. Is spáint arís an scil seo, an scil speisialta atá aici. Arís scóráileann sí agus níl aon fhreagra ag tíocht ar ais uaidh bean na Seirbe. Bhuel, ar ndóigh, tá daoine ag athrú tíreacha anois mar gheall ar chluichí Oilimpeacha agus boinn agus chuile shórt eile. Ní thaitníonn sé le daoine eile ach sin a rogha féin, tá sí anseo, is iontach an bhean í agus a theacht anseo mar ní raibh aon duine le, OK, ceann deas scóráilte ag Jelic ansin, ní raibh aon duine le Kellie Harrington a throid sa meáchan anseo agus níl aon duine anois scread asailte dáiríre. Ar aon nós. Tá muid i lár an fháinne anseo agus céard atá fágtha? Tá nóiméad amháin fágtha san gcéad bhabhta seo. Ní leagann Kellie amach mórán daoine, ár ndóigh, ach déarfainn gur mhaith léi, b'fhéidir, é sin a dhéanamh. anocht! Tá ceann álainn ansin, uaidh Kellie, isteach glan, bhuail sí Jelic, isteach glan díreach ar pholl na cluaise ansin agus na lámha fada, na géaga sin atá ag Kellie. Éalaíonn sí isteach leis an láimh chlé agus ansin, féach anois í, fad na siorra, chaith sí an láimh chlé, Agus ansin, thriail sí an ceann deas. Scóráil sí leis an gceann clé beagáinín ansin ach arís scórálann sí agus uair amháin eile fanann sí siar ansin agus an lámh chlé ach nuair a chas sí an lámh dheas, sin í an ceann atá an chumhacht inti dáiríre. 19 soicind fágtha san gcéad bhabhta seo. Tá siad ciúin go maith ann, Jelic beagáinín dearg timpeall a srón agus. Timpeall a héadain, í ag breathnú níos lú, breathnaíonn tá bean oscartha mór millteach láidir, fadghéagach is ea Kellie Harrington, níl aon dabht faoi. Sin deireadh le babhta a haon anseo. Tá Darren O'Neill liom i gcónaí. It's not an exhibition fight, Darren, and it's very nice of Jelena Jelic to come and fight Kellie Harrington.

Bhí go leor iománaithe ag Cill Chainnigh agus cineál switch-hitters a bhí iontub sin freisin leis an gcamán uair amháin, ar aon nós. Agus, ar ndóigh, d'imir Darren O'Neill, d'imir sé do Chill Chainnigh. Chaith sé an Black and Amber uair amháin, dá bhfanfadh sé leis, b'fhéidir go mbeadh cúpla ceann aige faoi Brian Cody ach b'fhearr leis an dornálaíocht. Nó sin chuir Cody an ruaig air agus ní d'inis sé dúinne riamh é. Ar aon nós, an dara babhta anseo agus Kellie Harrington, seaimpín an domhain anseo as Bleá Cliath, in aghaidh Jelena Jelic as an tSeirbia. Is iad i lár an fháinne anseo agus beagáinín beag meangadh gáirí ansin ar Chellie. Beireann sí uirthi ag teacht isteach. Is dóigh liom gurb é. Á, ceann deas, péire deas, trí cinn, ceithre cinn anois agus anois tá Harrington ag spáint cén fáth gurb í, b'fhéidir gurb í, seaimpín an domhain anseo í. Níl aon dabht faoi, ach cuma cé chomh maith is atá sí. Cloch for a láimh anseo an tráthnóna sin a leagtar amach é. Sa dara babhta seo, dáiríre, tá sí i mbun gnó agus beidh a fhios ag Jelic cé chomh maith agus tá sí nuair a bheas an troid seo caite. Jelic, tá sí ag cúlú siar uaithi, cúlú siar uaithi, cúlú isteach sa gcúinne. Tugann sé sin seans ar ndóigh do Harrington. Ceann nó péire, chaith sí amach an lámh chlé i gcónaí. Jelic ag iarraidh, ní mórán scór á dhéanamh go dtí seo san mbabhta seo. An garda beagáinín íseal aici. Deas na n-áin a sheinn sí, teacht scóráil sí arís. Céard atá fágtha? Tá 30 soicind fágtha sa dara babhta, mar sin. Tá siad arís agus, bhuel, tá daoine anseo cibé is maith leo fanacht le aicsean uaidh Chellie Harrington ach, Ní, ní hin Yeah, tá, tá go deimhin, tá greim á chur isteach ag ceann de na súile ansin. An babhta deireanach chonaic muid ansin ach is dóigh go mbeidh fly stitches a thugtar orthu sin i gcúrsaí dornálaíochta agus titeann siad amach uathu féin is lá nó dhó, ach cuimhním ar dhornálaí mór le rá, Henry Cooper, fadó fadó. Ar ndóigh, bhí súil aige, bhí súil an-lag aige agus bhíodh sé i gcónaí dhá ghreamú. Ar aon nós, anseo agus ceathracha soicind fágtha san dara babhta agus babhta ciúin go maith, tá an slua anseo, b'fhéidir ag súil go mb'fhéidir go ndéanfadh Harrington, go dtabharfadh sí, tá sé níos mó cosúil le babhta taispeántais ná babhta. dáiríre ach tá Kelly ag úsáid a cuid scileanna ar fad agus ag scóráil, garda ag titim anuas ina súil ansin, isteach agus amach, isteach 's amach, tá sí ag dul ag scóráil agus scóráileann sí, bíonn a fhios agat i gcónaí nuair atá sí ag dul ag scóráil beireann sí ar Jelic agus í ag tíocht isteach anseo agus beagáinín le cois 10 soicind fágtha san dara babhta anseo, díreach ar mo thaobh, d'fhéadfainn breith ar chois ar Jelic anseo, tá sí chomh gar dom.

riocht amach agus b'fhéidir gur dhúirt an coirnéal léi, Come on, Kelly, cuir suas taispeántas anois agus feicfidh muid thú ag caitheamh na doirní sin atá agat. Tá an oiread meascán de dhoirní aici mar a deir Darren O'Neill ansin, deir sé. Tá an stíl seo aici, a lámha thíos aici. Tá's aici go mbuafaidh sí an troid seo agus tá's aici go mbuafaidh sí an troid seo go maith. Mar sin. So, sin lár an fháinne sa tríomhadh babhta ansin agus Jelic amantaí. Ní, ní ghortaigh sí Harrington ag aon am, mar sin tá sí ag dul isteach, scóráil sí ceann deas isteach ansin, isteach ar an gcíoch a bhuail sí Jelic an uair sin, isteach ar an gcíoch a bhuail sí agus d'airigh sí an ceann sin cé go bhfuil garda cosanta, ar ndóigh, ar na mná ar na cíocha, caitheann garda cosanta, cé go mbreathnaíonn Jelic go mb'fhéidir nach bhfuil mórán garda aici ach sin scéal eile. Mo lár an fháinne arís anois agus Kelly, Kellie Harrington leis an, fanacht leis an láimh chlé sin. Ó, scóráil sí ceann deas leis sin, an stíl, a lámha síos léi, ag fanacht agus ag fanacht, ag craitheadh an chloiginn. An stíl, an stíl álainn sin atá aici, ag craitheadh, ag dul timpeall, ní, ní, ní, Yeah, yeah. Mar sin, lár an fháinne agus cibé atá fágtha anseo, nóiméad go leith fágtha agus Kellie Harrington anseo agus í ag gnóthachtáil an troid seo. Tá sí ag gnóthachtáil an troid seo agus dhá gnóthachtáil go héasca, níl aon dabht faoi. B'fhéidir go mbeadh cúpla focal againn léi théis na troda, mar is fiú labhairt léi agus is fiú labhairt léi lár an fháinne mar is í seaimpín an domhain í. Is Bleá Cliathach í. Agus tá muid i gceartlár Bhleá Cliath, an stáid náisiúnta is fearr ó thaobh dornálaíochta. Sílim gur naoi déag ceathracha a sé it an chéad stáid náisiúnta san Eoraip, sa domhan b'fhéidir, a tóigeadh, bhuel, not sa domhan mar bhí Madison Square Garden ann ach san Eoraip agus tá sé ann i gcónaí agus tá traidisiún damanta ag baint. Ó, cúpla ceann deas ansin, beireann Jelic air freisin, sí ag dul isteach. Agus an tsrón beagáinín dearg ansin leis ag Kellie Harrington ach níl mórán dáiríre ag tarlú, dáiríre. Tá sí ag déanamh a dóthain, tá sí ag spáint na scileanna dhúinn agus dhá mbeadh an céile comhraic níos láidre, spáinfeadh sí tuilleadh. 25 soicind fágtha, péire deas scóráilte ansin aici. Tá an Jelic ceann ar ais orthu ceart go leor ach arís, Ceann ag dul isteach ansin agus tagann sí amach an lámh chlé. Sin é an stíl atá aici. D'fhéadfadh, ó, beireann sé go deas ansin ar a, beireann sí ar Jelic agus tá sí ag tíocht amach, tá muid ag tíocht go dtí fíordheireadh na troda seo agus, ó, ceann álainn uaidh Kellie Harrington, ceann álainn isteach ansin, díreach an-ard ar an mbaithis a scóráil sí agus an bheirt ag gáirí le chéile agus ag tabhairt tacaíochta dhá chéile, níl aon dabht faoi ansin agus, bhuel, an slua anseo an-sásta. leis an taispeántas sin. Níl aon dabht faoi agus tá's againn go mbeidh an bua ag Kellie Harrington. Níl aon dabht faoi sin chor ar bith agus níl aon dabht faoi sin chor ar bith. Beidh an bua aici agus réiteoir ansin i lár an fháinne, Nannie Floyd agus tá sí ansin agus beidh an jab aici sin a lámh a chrochadh. Ní dóigh liom go mbeidh bean na Seirbe, go mbeidh sí ró-mhíshásta.